Oisín agus Niamh Chinn Óir. Lá dá raibh Fionn Mac Cumhaill agus an Fhiann ag seilg chonaic siad cailín óg ag teacht chucu. Bhí an cailín ag marcaíocht ar chapall bán. Ní fhaca Fionn ná an Fhiann riamh cailín chomh hálainn léi. Bhí a gruaig ar dhath an óir, bhí a súile chomh geal leis na réalta, bhí coróin ar a ceann, bhí diallait óir ar an gcapall agus cheithre crú óir faoi. Cé hé tusa, a ríon álainn? arsa Fionn léi. Mise Niamh Chinn Óir, ar sise. Iníon rí mé. Cad as duit? arsa Fionn. Ó Thír na nÓg, ar sise. Tír álainn aoibhinn is ea í. Ní thagann aois ar éinne inti. Cad a thug go hÉirinn thú? arsa Fionn. Tá grá agam dod mhac, Oisín uasal mac Fhinn, ar sise. Ba mhian liom é a thabhairt liom go Tír na nÓg. Bhí áthas ar Oisín nuair a chuala sé an chaint sin. Dúirt sé go rachadh sé léi go Tír na nÓg. Ach bhí brón ar an bhFéinn. Bhí fhios acu nach bhfeicfidís Oisín go deo arís. D'fhág Oisín slán acu. Chuaigh sé féin agus Niamh ar mhuin an chapaill agus thug siad aghaidh ar an bhfarraige. D'oscail an fharraige agus rinne cosán rompu amach. Chonaic Oisín na tonntracha glasa ar gach taobh díobh Ach lean an capall ar aghaidh go dtáinig siad go Tír na nÓg. Nuair a tháinig Oisín go Tír na nÓg leath na súile air nuair a chonaic sé áilleacht na háite. Bhí féar glas ann agus an féar daite le bláthanna. Bhí crainn arda ann agus iad ag cromadh faoi thorthaí mílse. Bhí éin ag déanamh ceoil ar ghéaga na gcrann. Bhí an ghrian ag taithneamh agus leoithne gaoithe ag séideadh. Bhí boladh cumhra ó na bláthanna. Bhí crónán beach agus monabhar sruthán mar a bheadh ceol san aer. Chuir Rí na nÓg fáilte roimh Oisín. Thug sé é féin agus Niamh isteach ina dhún. Pósadh iad agus bhí fleá agus féasta acu ar feadh deich lá agus deich n-oíche. Chaith Oisín agus Niamh trí chéad bliain i dTír na nÓg agus iad óg álainn i gcónaí. Tháinig uaigneas ar Oisín ansin. D'iarr sé ar Niamh an capall bán a thabhairt dó. Bhéarfaidh mé an capall duit, arsa Niamh, ach ar do bhás ná tar anuas di go dtiocfaidh tú ar ais anseo. Gheall Oisín go ndéanfadh sé mar a dúirt sí. Rith an capall trasna na farraige chomh mear leis an ngaoth. Níor stad sí go dtáinig sí go dtí áit a bhíodh dún ag Fionn. Ach mo bhrón! Ní raibh san áit ach fiaile agus neantóga. Chuaigh Oisín timpeall na hÉireann ach ní bhfuair sé duine dá mhuintir in aon áit. Bhí siad marbh le fada. Faoi dheireadh tháinig sé go Gleann na Smól. Bhí scata fear sa nGleann agus iad ag iarraidh leac mhór a ardú. Bhí an leac ró-throm dóibh agus bhí ag teip orthu í a bhogadh. Níl aon mhaith sna fir atá in Éirinn anois, arsa Oisín leis féin. Chrom sé síos, rug sé ar an lic agus d'ardaigh sé í. Ach bhris an diallait a bhí ar an gcapall agus thit Oisín anuas ar an talamh. As go brách leis an gcapall ar ais go Tír na nÓg. Ach d'fhan Oisín ina luí ar an talamh agus é ina sheanduine críon caite. Ní fhaca sé Niamh Chinn Óir ná Tír na nÓg arís.